nna ukwu biko ewele iwe biko biko asị m akpọ gị gwa gị na m nwere ike esi ebe a m nọ na-achị ya lawazi ụlọ na ịma kemgbe m bara army a kemgbe m bara army ọ nọ na na na na na Sambisa ebe a ka e zigara m nna ade biko biko ee ndụ m- m- m- m- m- ndụ baziri m uru na ndụ baziri m uru na biko mele ma ma gị ị- nọkwanụ nwaanyị m nwaanyị m loke ma ọ nọkwana ahụ m anya lekwanụ mama m kwanụ ya dịkwana ime mụkwanụ ụmụ- ụmụ ụmụ anyị niile nnọọ ka anyị ha nnọọ si nnọọ village anyị bịa nnọọ sita nnọọ eticha anyị niile ebe a nnọọ onye ọbụla agwụlazị naanị m ka ọ fọrọ nna ukwu biko ịchọ gị gara m ije gị gara m ije ya ka ị hụrụ m aka ọrụ ka mụ arụ o zuole m ga-arụ private security ndị nche na gate sef ọ kara ha mma otu bata anọfelenụ m ihe m kwesịrị ịnọ na eh, le- le- le- le- lenụ a- a- a- a- a- agwara m gị agwa dịra time ama ndị a agbagbuole mmadụ eh, o- e- e- e- ime ebe anyị baga a- a gwa gị sị na ndị ndị ndị- ndị na ha jikere ejikere hia na ka anyị kpọda agwọdị ọrụkwanụ ndị na-efe efe ha efe efe si n'elu tụọ bomb tugbuo onye ọbụla ga-asị anyị gawa tụkwa agwa nọ na driver anyị ma nnọọ ihe ọ nyaga nnọọ ama a- a- a- a- amada dị nnọọ Onye onye ọbụla kara a- a- a- a- a- ala mmụọ. N'ụjọ n'ụjọ ịwụ onye army atụga m. Mba biko let me be a soldier of Jesus Christ biko biko ma wọrọ achọ m ịwụ onye army Chineke achọ m ịwụ onye army Chineke ma alụwa m enwe- enwekwa enwekwa na ọgụ karịrị ọgụ a lụga with mmehie ị ma ga-alụwa ka ha lụcha ka ha n'ụwa ị garuzi eluigwe e nwezie ka a ga-alụ ka a ga-alụ biko biko biko nna ukwu biko mekwaranụ m ebere lee n'ebe ị nọ nọ na gị nwere hụ gadị ihe ahụ ga ahịa ọkwa na anyị ji ezigbo ivu ihe mbụ nga nọ nwedị ihe nọ ya n'ime ọ ka dị mma ya na m jiri water gun sef nta m atịghị ya ntego na chemical onye ọjọọ bịa m gbaa ya gbeghe ha n'anya anya akpọọ ya ke m bụrụ na ihe m na-amị isi n'ọdị ya mgbe ụfọdụ mgbe ọ naghị agba ya kwa na-eche hapụ m alawa m ka ji ụkwụ m alawa ọ ka mma na m la na ndụ karịa na e bulatara m na na akpati by the way ndụ adịghị abụọ ee m chere next transfer but otele gwara na m ya na otele gwara na m ya na biko biko biko kemgbe m bara army a peacekeeping sef agabeghị m mbụ ee peacekeeping na oversea na ihe arụ ga m gakwanụ at least m ga ka eyi ya na m nwetakwana ego ebe a nwetakwana experience ọzọ mụ a batara army a sef ebe ịlụsara boko haram ọ naanị ha ka m ga na-enwe mmekọ with ị ga-alụkwa nga ugbu a m eyipụga akwa ihe niile m yipụga akwa na mere ya o arụjuole m hapụga m m alawa biko m ala na udo m ala na ndụ ee ịchọrọ ịnwa m ịchọrọ ịnwa m nwa chere m a ga-achọ cherezie mbụ ụnụ rụwazie onye nwaanyị dị unu lụwanụ o ee ọ wụ ọgụ awụ ihe a na- ọ wụ ọ wụ ọnụ ka e ji alụ ọgụ ọgụ ugbu a wụ wa- ọ wụ ma ihe aka mana a gaghị eweta ya ga-eji merie ihe a merie ya once and for all by the way ndị a sef ama m- ama m- anyị anyị na ha amawo m onye ka ike na

ha ngwa onye ọbụla aga onye ọbụla defend obodo nke ya eh, ya ya- ya na ndị ugwu bịa lụrụ lụ- lụsọrọ ụmụnne ha ọgụ ha ma otu a ga-esi ha sọrọ ụmụnne ha asụ ụmụnne ha tụsasị egbe ọ wụ ịkpọ ịkpọrọ m gị kpata m egbe ụmụ- ụmụ- ndị a na-agbagbusi anyị nwa ụnụ akpọ ndị ka anyị ụnụ akpọga ha ebe ndị ka anyị na-enwe ọgụ ha- ọgụ anyị lụga ha ewerezie ndị ka anyị na- n- n- na-eji amụ karate mụ arụjuole bye bye